ahụchiele m anya ahụchiele edu edu ilechaa onye rị ka m anya si m na nkịtị ihe rị mma ịgba nkịtị kwesị gịnị gị ịgba nkịtị hụwo eh, onye aparị rị mma ịgba nkịtị The best answer to a fool is silence. Ọ wụ ị ma English a. That is- that- Ọ dị ka ị gaa primary a- a school. ma chịghọta onye wu fool nga Onye- Onye wụ n'etiti mụ na fool? gị onye wu fool Onye wụ n'ofu na onye abalị nọ nọ. anyway ihe m ji agba gị nkịtị wụ aghọtara m full ka ị na-ekwu as in f u l l ya wụ onye rijuru afọ

adịghị iji ọnụ gị bute gị were so so no wonder asịrị m ụjọ anaghị atụ gị ụjọ anaghị atụ gị ịkpọ m i- i- ikwu ịgwa m ụdịrị ahụ- ụdịrị okwu a asịrị m nụnụ kịta ka i kwuru okwu iberiberi ị sị the best answer to a fool is silence aga m akụwa mmadụ isi na aga m apịawa mmadụ let let me tell you Eh, tell me ọ something. ga-agba na obodo bụ igwe na gịnị mere

isi gị nwere four corner isi gị wụ junction That's onye onye ma etu junction dị. roundabout Roundabout! roundabout Roundabout! Ehe. Ebe! isi roundabout ọ wụ ihe ọ wụ ị maghị ebe e si eti gị aka eti ị maghị ebe e si eti gị plank eti isi m eburu plank na-apịa n'isi amaghị m ma ọ wụ aga m apịa na ọjị junction ka aga m apịa na mbieri junction ọbụla n'otu ahụ na demolish roundabout you know isi gị wụ it- This it is issue- undemolishable undemolishable ahụ na m ya nwa m adịba adịba otu a ka anyị si anabata gị kpọmkwem n'oge ihe omume anyị obodo bụ igwe na-abịalụgo naanị n'ozisa 96.1 fm owere ee nke taa nke taa nke taa akụkọ nọ o akụkọ nọ nke obodo bụ igwe nyopụrụ n'izu a hmm. nwunye gị nọ akụkọ ga-agbaka ị nụ akụkọ ga-agbaka let me tell you ihe anyị na-eme n'obodo bụ igwe wụ original package anyị anaghị eme imitational package ihe ọbụla ị nụrụ nga this is the first place ị na-anụ ya tupu eh. gị anụ ya ebe ọzọ ama m ị na-aghọta mm-hmm. ihe a wụ ebe mbụ ị ga-anụ ya ọ gị nụcha ya na ozisa ndị ọzọ ekwumezie ihe akọpụrụzie because eh. ozisa ekwuola ego eh, ị ghọọla ihe anyị na-ekwu hmm. maka na ọbụnadị ihe niile anyị nwere nga wụ original hmm. isi edu nwa m original ọnụ nọ nso nkwa original isi edu nwa m original ọnụ nọ nso nkwa original isi edu nwa m original

okwa afọ gị ọnụ gị ihe aka gị ama m ehe n'imi gị okwa enyi na orijinal o nwere ka ị chọrọ ikwu elekọ kwuo ye eleghị ọ ihe Ah, ihe o ihe o chiri gị ahụla m agị ibu chiri gị ndachọbụ ihe ụgbọgo

ihe a na-asị ụmụ nwaanyị na-ahụ ụmụ nwoke ha na-eme ihere nwaanyị ekpudo ihu n'ala gafee ebe ụmụ nwoke gbakọrọ hmm. mmechachakwu na ihe hmm. ụmụ nwoke gbakọrọ otu a asị m wụrụ nwaanyị hmm. with fully loaded front and back ihe niile rị mma ihe niile kwụ ọtọ gị esi ebe ahụ na-agafe wee na-eme emewere ụmụ ụmụ nwoke ebere aga m na ngaru ebe ahụ ụmụ nwoke nọ m ewere nwayọọ ije nwe ure ije nwe ure ọ bụrụ na eme nkọ ya otu akụọ m ya katawakụ akụọ m ya katawakụ ebulie bi otu ebutuo m ya ebulie bi otu ebutuo m ya ihe otu a ka ha ga-esi na-achụ m na-achụ m na-achụ m by the power vested on me wụ nwaanyị shut up kpọkwa m na kenya otu onye ụkọchukwu katọlik egbuola onwe ya na kenya obodo bụ igwe chọpụtara na fada steven kyalo gara kwụọ ụgwọ ka o zuo ike n'otu ụlọ ezumike nọ na Kilala Makueni Kenya gwa ndị ọrụ ebe ahụ wetara ya ololo mkpọ mmanya ọkụ wisiki bụ nke ha wegara ya ka ọ nọrọ ọtụtụ awa ka chi foro ha ahụbeghị ya ha gaa kụọrọ ya aka ọ zaghị a gbawaa ụzọ lekwa ozu onye ụkọchukwu ka ọ dọrọ n'ala ebe a hụrụ ọgwụ ndị na-egbu mmadụ n'akụkụ ya hmm. Hmm. na unu na-agbalịkwa unu na-agbalịkwa ahụla m

I think that how God that they are, they are just God, you know that they are they are above human suffering, human emotion, and this and that. They are human beings. Hmm. biko ihe akwụkwọ ohere dịrị gị ọ bụrụ na i ji nọmba fada gị n'abalị a ma nọmba onye pastọ gị ma onye ụkọchukwu ma bishọp gị gị kpọtụ hmm. ya ma sendịgharịa text message sị ya fada we are supporting you jisi ike n'ọrụ olee otu ị rị mmadụ ga-anọgide from year to year o nweghị ike ịkpọ fada ya hmm. parish priest ya na call hmm. ma ọ kpọọ eh, eh, pastọ ya ma reverend ya ma bishọp ya na call sị ya bishọp olee otu ị rị kwanụ jisi ike n'ọrụ ya nụna I we know now we hmm. know but some people amaghị they don't know ma family pressure ma personal pressure ma nta na imo rokoto ino lenu onye ụkọchukwu jọ soro gbuo onwe

ụlọ oge gbafee ya ambulance bu ya ehe na n'iwe anyanwụ and i ji ido mass eji m ido mass and you cannot turn na madonna ha ka na and you ịtọ cannot say this mass will not ndị go ngaji dokwara mass olee ọnụ m ji agwa ha sị biko mass Eh, na mama m nwụrụ na aga m abịali Agaghị m mas abịa chai mass. and the church agbakọọla chọta agbakọrọ ọnụ na-echenụ m na so eburu ozu nne m jee mọchụarị m agwa akwara mass chai

ihe niile ị na-eme m so m na-ele gị anya mgbe ụfọdụ m- m- ihe nta niile m legharakwa anya Leghara- leghara ma gbaghara gị njọ gị Fadale, ewere ahụ ụjọ. Sutu ọdụ m uwe o. Gị kpa m aka n'ahụ na isutu gbuo n'ahụ ma pịawatụ gị sọ. ana m asụtụ gị uwe uwe Ezi ụlọ ya. uwe uwe ị sụtụrụ asụtụ Hey, but on a serious, uh, serious note, unu na-agbalịkwa nwunye jisi dị ike ịnụna the Lord is your akpụ obi ịnụna kpọmkwem na ondo otu nwoke oji nwaanyị ahịgbuola enyi ya nwaanyị na ondo oboro be igwe chọpụtara na olasunkanmi oluwole dị afọ iri anọ gwara enyi ya nwaanyị biola soyinka nọ Lagos bịa ondo ka ha hụ biola abịa oluwole agaa kwụọ ụgwọ ụlọ oriri ebe ha ga-anọ ọ bụ ebe ahụ ka ha nọ nghọtahie ebido oluwole amachie biola aka na akpịrị tọgbuo ya ozu ya adọrọ ya eburu ya gaa ụlọ ọgwụ ka ọ gaa bugara ya ndị ụlọ ọgwụ gwa ha na ọ dara ada n'ebe ha bi ọ bụzi ebe ahụ ka ndị dibịa bekee bụ ndị nọrọ chọpụta na e nwere aka gara nwatakịrị nwaanyị a n'olu nke gosiri na a pịgburu ya apịgbu bụzi ndị kpọrọ ndị uwe ojii ha wụchaa n'ụlọ ọgwụ mana ka oluwole hụrụ ndị uwe ojii ka ha na-abata n'ụlọ ọgwụ ya chọọ ka o rie mbọmbọ ndị uwe ojii anwụrụ ya ka nwoke ya and ọ dị mkpa ihe a na-arị mma e butere gị somebody ị wụrụ dọkịta e butere gị mmadụ dị very vigilant a sị gị na onye a hmm. look at the vital places vital places ọ dị gị ka e nwere ike ijide mmadụ onye ahụ anwụọ before gị kwerewe thank you hmm. before gị kwerewe na yes ọ dara ada o jikwe koropo o jikwe slumpụọ hmm. n'ihi na ọtụtụ ihe ndị a na-eme arụkwa m iji ohere a dụọ nwa agbọghọbịa hmm. nwa agbọghọbịa bara chịrị bụ na onwe ya uru hmm. gị chọrọ nwoke from Lagos to Ondo will never end up in a hotel okay yeah nwa agbọghọbịa bara chịrị bụ na onwe ya uru nwoke agaghị akpọrọ gị gaa họtel nwoke kpọrọ gị gaa họtel mana onye ejichara nwa agbọghọbịa ha na-akpọ eziokwu nwoke kwesịrị ịkpọ gị aga n'ụlọ ya ọ n'ụlọ gị n'ụlọ ya n'ụlọ ya ụlọ ọ bịa sị gị ya gebe hotel gị na ya nọ eh, ya na book say hotel then then gị geme hotel know that ị wụọla ugwu gị n'ala and and ihe ọbụla mere gị ka ha mere gị wow kpọmkwem na delita nwaanyị a lụrụ n'isoko na urobo na steeti delita gaa nwoke ọzọ di ya ụmụ ya anwụọ hmm. oboro be igwe chọpụtara na ọ bụ omenala ndị isoko na urobo nọ na steeti delita na nwaanyị ọbụla di ya bụ onye isoko maọbụ onye urobo gaa nwoke ọzọ ọ bụghị nwaanyị ga-anwụ kama di ya ụmụ ya ga-anwụ nwaanyị gaa nwoke ọzọ nwaanyị cheatie on the husband hmm. di ya anwụọ ụmụ ya anwụọ that is the tradition of ndị Isoko na Urhobo steeti Delta ọ wụ ihe ga-eme nwaanyị ọ wụ onye ahụ chitirinụ ọ wụ onye chitirinụ ga-anwụ ọ nwaanyị di nwaanyị chitirinụ ga-anwụ ụmụ ya esoro ya but it's not logical na mm, ọ bụ omenala ha nụ o nwere mmanya a sị na a na-aṅụ o nwere ihe a sị na e, e, e, agbawa nkwụ ejikọ m ihe na mma ahụ mma ahụ egbe ma ahụ ee ụdịrị ka akwa ụdịrị ka di ya nwụọ nwaanyị adị ndụ ịhụ na ya a sịrị o nwere mmanya mgbe ha na-agbawa nkwụ na o nwere mmanya a na-adị na-aṅụba mm-hmm. e buru mmanya ahụ mmanya ahụ mpa na-ebunye nwa ya nwaanyị na o mm-hmm. nwere okwu a na-ekwukwasara mmanya ahụ nwaanyị aṅụọ ya so okwu ahụ wụ i mekwala ihe dị otu a lekwa omenala anyị i mela ihe dị otu a di gị ga-anwụkwa it's like itreti nụ nwaanyị ka ọ hapụ mm-hmm. ime ya ka di ya hapụ ịnwụ mana the end of the day ụmụ nwaanyị chọrọ ka di ha nwụọ ha eje dina nwoke ọzọ dị ma na anwụọ o nwe ihe ga-emenụ Eh. Mm, o nwe ihe ga-eme Ya wụ- ya- Ihe- de- ebe problem na ọnwụ nke nwaanyị eleba problem eji nnụnụ kewa ya wụ ụmụ nwoke ga n'iru mewe amanụ m na ọmakwa omenala nọ omenala ndị nọ Igbo na-asụ n'olu n'olu Hey. ị ghọtala Mhm, ọ dị be ndị mmadụ Ehe. ọ mana daba a sịrị o nwere ndị Itsekiri ndị Itsekiri na steeti eh, steeti Delta anaghị eme ya. okay ehe na ndị Itsekiri na steeti Delta na ọ sọsọ Isoko na Urhobo bụ ndị na-eme ya. mana Itsekiri na ha anaghị eme Hey. ị ghọtago Mm, na ndị ka ha gụtara akwụkwọ karịa ndị nke agbụrụ ndị nke a. ọ bụrụ na e mee ya sị onye ọbụla chitiri na onye ahụ ga-anwụ ị ga-ahụ na ndị ndị ebe na-anwụ niile adaa jụụ Ehe. ebe niile adaa jụụ ọ dịkwa egwu o. kpọmkwem na South Africa otu nwoke anyaala ndụ n'okpuru ụkwụ ụgbọelu sitere South Africa gawa Amsterdam mba Amerịka obodo igwe chọpụtara na otu nwoke onye chọrọ ịga mba ofesi gara zoo n'okpuru ụkwụ taya ụgbọelu bụ nke fepụrụ na South Africa kwụsịtụ na Kenya sikwa ebe ahụ gawazịa Amsterdam mba Amerịka bụkwanụ ụgbọelu nọrọ awa iri na otu n'elu nwoke a nyara ndụ ọ bụ ndị uwe ojii nwụchiri nwoke a ka o si n'okpuru ụkwụ ụgbọelu arịpụta ka oke dịka ọ gbagwojuru ndị mmadụ anya ka nwoke a siri dị ndụ n'oke okpomọkụ na ikuku ọjọọ niile kuru ya n'elu n'ebe ọ nọ n'ime ụkwụ ụgbọelu ahụ a chọpụtara na ime ahụ nwoke a chara ọkụ nke ukwuu mgbe ọ rịpụtara dịka a hapụrụ ya ka ahụ ya jụtụkwuo oyi tupu ajụwa ya ajụjụ atụsị nye award atụsị banye na Guinness Book of Records o nweghị award nwoke a chọrọ na ndụ ya na ahụhụ unu nyezie free visa Hey, unu chezie ya ebe o si otu abịa Amerịka mm, mm. nwune you are now free citizen of America e nye ya green card ị ghọtala ọ bụrụkwanụ ndị polisi Naijiria hụrụ onye a ka ozugbo ahụ ọ rịturu from o si n'ihe arịpụta a ga-akụ gị gwogwo a gaghị na-echekwa because ozugbo ahụ ọ rịturu ndị polisi ihe bu ụzọ mere ha kpọrọ ya godi gaa to the clinic section

not America now mgbe m gara Holland anyị fechara ọ fọtụrụ ntakịrị anyị eruola eluigwe ahụ ihe gara kotonu Shut up. arị holand ị gara kpọmkwem na kano ụgbọ oloko echigbuola mmadụ itoolu na kano obodo igwe chọpụtara na ụgbọ oloko ee kwapịara ụgbọala trela dangote bu akpa ntụ simenti na otu onye bu keke napep nakwa ndị nọ na gburugburu ebe ahụ na kano mmadụ itoolu ndị a nwụrụ mgbe ụgbọ oloko ahụ nọ na-azọ onwe ya azọ ụgbọ oloko ịma ịma o nwere m ehe bịakwanụ eh, trela dangote ịma o nwere otu e si arụ tre- eh, rel ọkwa ịma Ehe. O- u- ụgbọ ahụ, dangote chọrọ ịcross na-ele ha anya na amahụ na Kafel ke- rel. ehe. Hai. ama m ya na-aghọta Oh. ya wee kụrụ ya Oh my chirizie ya kụrụzie ya ma tren enweghị n'ihe anụnụ Mm. Ọ- ya kụrụ gị until maybe osisi akwụsị unu ma ọwụ onwe kụrụ si kwụsị na fensị ma ọwụ o nwenụ ihe jibiri ya. otu akochi ndị niile nọ n'akụkụ ebe ahụ ji ndị mmadụ ji ehe kwụsị. jiri ndị mmadụ gbaa brik Hai! Oh God. Oh, ọ dịkwa egwu Chineke nabata mkpụrụ ọ obi dịkwa ya. egwu o kpọmkwem n'ọshụnụ otu nwaanyị agbawala enyi ya nwoke obi n'ọshụnụ obodo igwe chọpụtara na Isaac oluwole nọ mba ofesi zitere enyi ya nwaanyị Amanda nde naira asaa ka o jiri zụpụtara ya ala n'ọshụ ọ ga-eji malite ịrụ ụlọ ma ọ bụrụ na ọ lọta enyi ya nwaanyị ewere nde naira ise n'ime nde naira asaa chụọ aja sowing seed n'ụlọ ụka ha isi agbakaa enyi ya nwoke mgbe amanda gwara ya na ihe o mere ihe mere o jiri mee nke a bụ ijiri chụọ aja ịsow seed ka nke ga-abịa n'ihu kara nke o wetara eweta

a sị gị sow seed mana ejighị ego onye ọzọ esow Ehe, now you are talking ejighị ego onye now ọzọ you are talking ya na-agwa enyi ya nwoke na ihe o jiri mee ya wụ so that eh, ego ọzọ ga-abịazi ga-abụ in large quantity Iji Na otu- increase and multiply. Ehe, na otu o si sow ya as a seed now ya cool down that eh, the lord is going to bless him ya abundantly mmechi anya mepee n'ụzọ nke ọzọ o n'ụzọ nke ọzọ o o zikpere ezi o mana ọwa ego gị o zighị ezi o zighị ezi ụlọ achị m

I am not a believer of your faith. I No am return. unsowing. I am unsowing. kpọmkwem na steeti imo otu nwa okorobịa kụọla afọ n'ala o dịka ọ chọrọ iji nne ya agwọ ọgwụ ego na steeti imo obodo igwe chọpụtara na otu nwa okorobịa onye ego ọkụ yahoo yahoo dị afọ iri atọ na abụọ kụrụ afọ n'ala ka ọ gbara mbọ igbu nne ya n'ebe ha bi na Heroes Apartment ncherịta ihu ụlọ oriri Concord Hotel nọ n'Owerri dịka o ji mma makasịcha nne ya ahụ n'ụdị ka o gbuo nne ya onye aha ya bụ Eziada Chika Mbaachụ ee eh, bụkwana onye o siri na windo kwapụ

ọ wụ na ihe sigiri ha ike ọgba ha aga ọ dịkwa egwu ọgba ha aga kpọmkwem na Rivers otu nwa agbọghọbịa anwụọla n'ụlọ enyi ya nwoke na mile 3 diobu port harcourt steeti Rivers obodo bụ igwe chọpụtara na otu nwa agbọghọbịa aha ya bụ ifeọma Ụzọigwe onye ji oyibo were mara nwụrụ n'ụlọ enyi ya nwoke bi na nwoke striti Cherubim Road Mile 3 Diobu Port Harcourt nke steeti Rivers kemgbe abalị iri abụọ na asatọ nke ọnwa Disemba enyi ya nwoke agbachi ụlọ gbafuo ọ bụzi ushi ozu ahụ shiwerenụ mere ndị agbata obi jiri chọpụta na ọ bụ ọnwụ ka onye nọ n'ime ụlọ ahụ nwụrụ dịka ha kpọrọ ndị uwe ojii aka akparala nwa okorobịa ahụ aha ya bụ kelechi ka ọ dị ugbu a hụrụ na ya kwuo okwu ya Ee, a sị na ọ họtelu o nwere ike ya hapụ ebe ahụ ka aha gaa nụnụ ya hapụ ebe ahụ ka aha gaa Ee, ama m ị na-aghọta Ya, Hai! ọ ya kwuo okwu ya nụ. Abuja kpọmkwem ndị uwe ojii egbuola otu nwoke na Abuja obodo bụ igwe chọpụtara na Shedrak Ochoche na-arụrụ otu nwaanyị na-ere nri ndị China ọrụ a na-akpọ madam pimpim ka ndị uwe ojii tagidere ahụhụ tọchọ ya nwụrahụ ha n'aka n'ihi na madam pimpim nne ya ukwu boro ya ebubo na o zuru igwe batrị ụgbọala ya ka abalị ise gachara nwa okorobịa ahụ gbachara arụkwaghị m n'ụlọ oriri ahụ madam pimpim ka ọ hụrụ na o wutere ya na nwa okorobịa ahụ agbaala arụkwaghị m n'ụlọ oriri ya gaziri kpọrọ ya ndị uwe ojii n'ụdị na o zuru igwe batrị ụgbọala ya ugbu a ndị uwe ojii atọchọgidele this boy ya nwụọ madam pimpim egbuole mmadụ ị ma o nwere ndị na-anaghị aghọta nwunye ọ wụhụ force m rụgidere gị ọrụ sị arụwo m arụjuole m allow me go chọrọ onye ọzọ ha mụọ na ọ bụ ya ihe nwere ike mee ihe dị terrible ihe dị terrible Ebe na-aghọta. Mhm. Ama m ihe ma ọ bụ gị bozi ebubo na o zurule batrị moto arụjọ ka ngo ọ dịkwa egwu ọ dịkwa egwu o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka anyị tinye ọnụ na- na na ihe na-eme n'imo steeti ọ kachasị n'immigration office ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola okwu ya ihe na-eme n'immigration office Hmm. ị ghọtala Ah, obodo bụ igwe ka na-enyokwe ka e nyopụta mana anyị ma na ọtụtụ ndị mmadụ abịala gbaa akaebe na ihe na-eme n'immigration office

ndị be anyị ọ ignorance na-eme anyị you apply online you apply online i think the the ego eji ego ọchịchị etiti isi na waf immigration is about seventeen thousand nineteen thousand something. are you kidding me of course of course go to www.immigration.com ị ga-ahụ ego ole eji agba passport official payment official price of immigration eh, passport ị ga-enweta

Eh, mana eh, eh, ị gaala ebe ahụ ije- enwetara m nke m es- ozugbo m bara ozugbo m gbara ụkwụ nga ahụ kpam bịa yọọ he nọ nso nkwa nọ nso nkwa nọ nso nkwa ati ka e nwere instruction e nyere biko biko ihe wụ nọ nso nkwa Okay, chere gị Attend to outside the him. country. Eh, ozugbo ozugbo Otu here. ehe na Ehe. na

ndị Ụmụahịa bịakwanụ bịa kwụsị m ije Ụmụahịa ma eripụla m kpọmkwem na Plateau ndị ọrụ nchekwa NDLEA amanyela otu nwaanyị aka na akpịrị vọpụta ya ọgwụ ike koken ọ chọrọ ilo na Plateau obodo bụ igwe chọpụtara na Ifeoma Shade dị afọ iri abụọ na itoolu di ya na-atụ mgbere ọgwụ ike koken ka ọ hụrụ ndị otu ọrụ NDLEA batara n'ụlọ ha gara buru ngwugwu ọgwụ ike koken di ya na-ere manye ya n'ọnụ ka o loo ye mana ndị NDLEA mabanyere ya aka la akpịrị ya agbọọ ya n'ike n'ebe ha bi n'Agingi Rukuba Road Jos steeti Plateau nwaanyị nke hụrụ di ya n'anya ọ hụrụ di ya n'anya ihe ụlọ ịghọtala ụmụ nwaanyị ole ga-eme ụmụ nwaanyị ole ga-eme to protect the husband ozugbo nwaanyị a hụrụ ndị NDLEA pịam ya rush ebe di ya na-edowe packets of cocaine hmm. buru ihe wom wom wom n'ọnụ ya ka o loo ya unfortunately ndị ihe na ha ahụna ya sharp sharp hmm. ha rush ya mụịza ya aka na akpịrị ya agbọọ ya oh ụmụ nwaanyị ole ga-eme ya kwana gị maka mara aka na akpịrị mgbe ahụ gị tabie ha a ma ata ya bụ ogbo nụ. ịtabie ha a ma ata ya bụ ogbo mụtachaba elu ya kpọmkwem na jigawa otu nwoke dị afọ iri abụọ na ise akwụọla ụdọ na jigawa obodo bụ igwe chọpụtara na nasiru badrama ji ụdọ kwụgbuo onwe ya n'obodo ya bụ Tsadawa kansụl Taura nke steeti Jigawa dịka a na-amatabeghị kpọmkwem ihe mere o jiri kwụgbuo onwe ya hapụ nwaanyị ya na otu nwa ya nwaanyị hmm. mmadụ igbu onwe ya ara dị mma ma otu ma otu kpọmkwem n'Ogun ndị obu egbe agbaala ụgbọala onye eze na onye onye eze na ndị na-agara eze ọkụ na Ogun obodo bụ igwe chọpụtara na ọba ayinde Odetola nke obodo agodo kansụl Ewekoro nke steeti Ogun ka ndị a na-amaghị ndị ha bụ mụnyere ya ọkụ ya na ụgbọala ya ere obodo bụ igwe gara n'ihu kwuo na ndị obodo ake anaghị ekweghị na ndị obodo ndị obodo owu ekweghị na ndị obodo ake ga-achị ha bụ nke mere ejiri nwee nghọtahie n'etiti ndị si ake na owu nọcha na kansụl ogun bụkwanụ ake ebe eze ọba adetola si bụ nke na-ewute ndị owu dịka a na-ekwu na ọ bụ ndị obodo owu dunyere ndị gbara eze ọkụ gbakọta ya na ụgbọala ya ọkụ ọ dịkwa egwu kpọmkwem na Kano ndị ntorobịa iwe na-ewe agbaala ụlọ akwụkwọ ahụ eliri obere nwa a Hanifa Abubakar na kano oborobo igwe chọpụtara na Noble Kids Comprehensive College kano ka ndị ntorobịa gbara ọkụ n'ihi ogbugbu na olili onye nwe ụlọ akwụkwọ ahụ gburu ma lie obere nwa ahụ bụ onye dị afọ isii aha ya bụ Hanifa Abubakar o nwe okorobịa tọrọ nwatakịrị a onye nne na nna ya ji ego ma bụrụkwa onye zitere n'ụlọ akwụkwọ ya zoo ya n'ụlọ ya gwa nne na nna nwatakịrị a weta nde naira isii bụkwanụ nke ha wetara na-egbughị oge ọbụla ka e nwee ike tọhapụ nwa ha mana nwoke a gara n'ihu gbuo nwatakịrị a n'ihi na ọ matara ya dịka onye nkụzi ya dịka ọ kpọrọ ya uncle ọ gaziri n'ihu gbuo nwatakịrị ahụ lie ya n'ogige ụlọ akwụkwọ ahụ n'ili ọ na-egwumighị egwumi Oh, God. Oh, God. ọ dị egwu ọ dị egwu leenụ ee nkịta tara ọkpụkpụ a nyawara ya n'olu Akụkọ mgbawa obi. kpọmkwem na ebonyi o ndị obu egbe egbuola otu onye nche ebube agụ na ebonyi steeti buru isi ya laa oborobo igwe chọpụtara na Sunday Nwafor dị afọ iri atọ onye ekpelu kansụl ikwo nke steeti ebonyi ka ndị obu egbe wakporo n'ụlọ ya n'abalị gbagbuo ya bupụta ozu ya n'iro bupụ ya isi laa oborobo igwe gara n'ihu kwuo na nwaanyị ya kwuru na ọ nọ mgbe ha nọ na-ajụ di ya na ọ hapụrụ ha n'ime ọhịa bịazịa na-arụrụ gọọmenti ọrụ n'ụdị onye nche otu ebube agụ na steeti ahụ na-eri ụgwọ ọnwa puku naira iri atọ hapụ ha n'ime ọhịa ha na-ata ahụhụ ya bụ na ọ wụ ndị otu ya ọ ndị otu ha nọ n'ime ọhịa Ọ- ọ ndị otu ya emechazịa chegharịa bịazịa na ebube agụ Hai. Mhm. chegharịzịa bịa na ebube agụ iwe wewe ha Hmm. ka anyị gbapụ n'aka ahịa bikonụ anyị na-alọghachikwanụ maka na m okwu ka anyị ga-eleba ya n'abalị a ọ kachara akacha Association of Imo Petroleum Marketers and Dealers ji ohere a na-ekwu na ha ga-enwekwa ndị na Ozisa 96.1 FM Owerri Hmm. na nke izu a ọkụ agbariela ozu dọrọ n'ọba nchekwa ozu nọ na Anambra oborobo igwe chọpụtara na ozu ndị nwụrụ anwụ ndị nwe ha dọwara na mọchụwarị ọnụọgụgụ ya ruru narị anọ hmm. ka ọkụ si n'ime ọhịa nọ n'azụ ụlọ ọgwụ General Hospital Ọnịcha batara n'ụlọ ọgwụ ahụ banye n'ebe a dọwara ozu ndị mmadụ ruru narị anọ gbarie ma ụlọ ebe a dọwara ozu ma ozu ndị a dọwara n'ime ya gbariri ghọọ unyi dịka akwa na-akwụ n'ezinụlọ ndị nwe ozu ndị a gbara ọkụ na steeti Anambra obodo bụ igwe chọrọ ịma n'abalị a ma mm, ọkụ gbaa ozu ọ ga-emetụta anụ ahụ onye rịkpa ahụ mgbe a ga-ebilite n'ọnwụ nke ikpeazụ Olee ihe- olee ihe ohio? Aghọtabeghị m ihe ị jụrụ ahụ. obodo bụ igwe chọrọ ịma mgbe a jizọs ga-abịa mgbe a ga-eweli ndị nsọ ndị nwụrụ anwụ ga-esi n'ili bilie lakoro n'eluigwe nọrọ n'aka nri chukwu nna obodo bụ igwe chọrọ ịma ndị gbara ọkụ na 400 ozu ndị gbara ọkụ gbarie ghọọ ntụ na unyi mgbe a ga-ebili n'ọnwụ olee otu ha ga-arị ọ wụ na ịma gị ịgwa anyị Ah. iji ka juda ka ị wụ onye ọgọ mmụọ ajụga m ajụjụ a because arị m confuse You don't be confused don't be confused Site ichefu ya akwụkwọ nsọ kwuru gịnị ka o kwuru hebrews chapter 9 27 28 Eh. you die once the next thing is judgment ị na-aghọta ozugbo mmadụ nwụrụ tena gwa gị ozugbo mmadụ nwụrụ Eh. sị na mmadụ anwụọna kpam Eh, eh, mmụọ ya Eh. pịam apụọla okay mgbe a jizọs ga-abịakwara olee ndị ga-ebilikwe n'ili mgbe ahụ ka ndị ga-ebili n'ili Mm. mgbe ahụ nụrụ mmadụ nwụrụ ọ wụ anụ ahụ gị ahụ ga-ebili n'ili ka chineke kere eh? mmụọ gị n'ihi na mmụọ gị ka mmụọ gị ga-abanyezi n'ime anụ ahụ gị ọ ya ka m na-ekwunu na mgbe anyị ga-alago n'eluigwe ndị nsọ anyị ga-eweli ndị nsọ ọ bụrụ na o nwere onye wụ onye nsọ ọkụ agbara na ee ọ- ọ- ọ- ya alagoro n'eluigwe ọ ga-alagoro n'ụdị unyi ọkụ gbara ya ka ọ ga-alagoro n'ụdị gịnị ọ ihe m chọ ịghọta ihe obodo bụ igwe chọrọ ịghọta kọwara m kọwara m achọ m ịghọta ihe ihe m chọrọ ka ịghọ- ịghọta wụ Mhm. mmadụ nwụọ yes ọ nwụọna ihe ndị ị hụga na mortuary ihe ahụ ephemerals okay onye ọ wụ ya ruzie na mbilite n'ọnwụ Ehe. ọ ga-enwegharị new new body new flesh new legs new ihe niile ihe niile ga-adị ọhụrụ ọ nọ na baịbụl Ehe, new body ehe. as in otu m nọ na nwa na-aja ịla eluigwe m asị chineke kpụgharịa m na achọrọ m new body Hey, now. ya ị ga-enwe ihe- ihe ihe niile ga-echenji ọ ga-awụzi ihe ọhụrụ ihe ọhụrụ ọ mee ka Anyị ihe si- ihe ochie ka ọ dị ọhụrụ ịghọtaga ụdị ihe m na-ekwu o aghọtara m ikwu ịdị short ịghọtaga ihe m aghọtara m ikwu ndị ghọrọ unyi ahụ ka ị sị na mgbe a ga-ebilizi na ha ga-adị chineke ga-agbanwe ha okay ifere ihe ji ga na-adị ka

ndị a gbara ọkụ nọ na mọchụarị nọ na General Hospital Ọnịcha steeti Anambra 400 corpses gbara ọkụ gwogwo ghọọ ntụ ghọọ ntụ anyị na-ekwu n'ụbọchị mbilite n'ọnwụ dịka Edu shiri kwuo ugbulaka na a ga-agbanwe anụ ahụ ha ewere anụ ahụ ọhụrụ biko o nwekwa ihe ọzọ ị chọrọ ịkọwatụrụ ma bikos otu anyị shi rị confuse o nwekwara ndị ọzọ rị confuse ka ị kọwara anyị ndị pastọ ndị ma baịbụl ngwa kpọbanụ 0803

ahịa Biko. niile Mm. gbatakasịta na tafọ ata- atachara ihe niile ịma ee ọ na-adị mma ka anyị na-aghọta ya ehe ee, o nwere ndị kwurunụ na mm, ee, dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo ee, ọ wụzi mkpụrụ obi onye ahụ Mhm. onye a ga-alakwuru dịka mmụọ Mm. ee, lakwuru onye nwe ya. Mm. ehe mana mana o nwere ihe a gwara anyị na mgbe opi ike ga-ada Mm-hmm. when the trumpet of the Lord shall sound and there shall be no more mm-hmm. mgbe ahụ trumpet ahụ ga-ada mm-hmm. a sị na ili ga-emepe ndị nsọ ebilie ndị nwụrụ anwụ na a gbara ọkụ ọkụ gbara ha ga-ebili n'ụdị unyi na-aghọta m ndị a ga-ebili ị ma na mm. mgbe ahụzi their spirit

dịka akwụkwọ nsọ siri kwuo ọ sị na ụbọchị ahụ onye nwụrụ anwụ ebiri ma ndị ndị mmiri riri Okay. ha niile ga-alọghachita site n'ụdị mbụ ha okay mm-hmm. site na ụdị site na ụdị mbụ ha chere ka anyị na-aghọta gị site na ụdị mbụ ha wụ anụ ahụ ha jiri wụrụ mmadụ n'ụwa okay okay mm. okay

Okay. Ọ ọ dị ọ- ọ- ọ- ọ dị mma ịma o nwe ihe m chọrọ ka anyị ghọta o Mhm. mgbe a Chineke ga-ekpe eh, m- m- ndị mmadụ ikpe na nke ikpeazụ o nwe ndị sị na ihe ga-ebilizi mgbe ahụ wụ mmụọ onye ahụ Mm. ndị ga-eje ọkụ mmụọ ha ga-eyi ha ga-ejikwa ha ga-adịkwa n'ụdị mmụọ aga ọkụ mmụọ ka ha ga-adị n'ụdị mmadụ aga ọkụ mmụọ ihe m si ma aghọta ịma aghọtachara onye nwụrụ anwụ ee is no longer mmadụ ee ọ- mụ na gị na-ekwuru ofu onye nwụrụ anwụ ọkwa na ụdị mmụọ ka ha ga-anọkwa ee asị m ee onye ahụ jeme n'ọkụ mmụọ garị ọ ga-aga n'ọkụ mmụọ na ụdị mmụọ ka ọ ga-aga ọkụ mmụọ na ụdị bikọs akwụkwọ nsọ sị na ị ba n'ọkụ mmụọ mgbe ahụ ee, na ọ ga na-agba gị n'ahụ na ọkụ ga na-ere gị na-ere gị gị na-akọ gị na-akọ gị na-akọ A- a- o- onye nwụrụ anwụ ọ ga-aga- ọ ga-awụ onye mmụọ n'ime ọkụ mmụọ ka ọ ga-awụ mmadụ n'ime ọkụ mmụọ bikọs ọ wụrụ onye mmụọ n'ime ọkụ mmụọ a- a- ọkụ a ga na-emetụ ya n'ahụ ọ ga-awụ onye mmụọ mmadụ

Mm. Ọ, ịghọta ma- eh, mmadụ ka a na-aya o Anyị- anyị- mmadụ ka a na-aya ọ na ya ọ ghọtara ihe m na-ekwu okay ekwuwula ihe ọzọ aka m na-ajụkwa aka m na-ajụkwa yes mkpụrụ obi mmụọ ga-ala eluigwe ndị ga-agakwa n'ọkụ mmụọ ha ga-awụ na ga-ala n'ụdị spirit ka ọ n'ụdị anụ ahụ maka na akwụkwọ nsọ na na-adọ anyị aka na ntị sị na ọkụ ga-agba onye ọjọọ ebighị ebi n'ọkụ mmụọ na ọkụ ga na-ere ya n'ahụ niile even a na-ezi oche anyị mgbe anyị wụ ụmụazị o nwere film a na-ezi anyị mgbe ha nọ na primary school o nwere ndị na-eji film silima ha bịa ha atọọ akwụkwọ white bịa buru silima ihe ahụ bịa zicha anyị ndị nọ n'ọkụ mmụọ ndị dịka mmadụ e, ekwensu abịa na-apịa ha ụtarị ha na-ịghọtago ha ehe ọ wụ ọ wụ ọ wụ mmụọ ga-aga ọkụ mmụọ with ahụ mmụọ ka ọ wụ anụ ahụ mmadụ ka eji aga ọkụ ma anyị aghọtala ke eluigwe ke eluigwe wụ anụ mmụọ ga-eje eluigwe mana nke ọkụ mmụọ kwanụ ọ wụ anụ ahụ ka ọ wụ mmụọ ga-ejekwa ọkụ mmụọ ọ gwara ha sị gị na ọ wụ anụ ahụ mmụọ mmadụ

a ma agwa chineke si isi ga aga eredus ya ifata move emotion n'eluigwe n'ụwa na ihe bụ ihe bụ ogbu ndị ndị getiman otu egwu ka anyị pịakọ mgbede ọma o ọnụ ya nwune

hmm. ya bụrụ ndị nwere niile nne mhm. ha hazie ebe ha ga-anọ ewu ebe ebe a ha agaghị anwụzi ha agaghị anwụ anwụ ọkụ ga-agba ha ebeebe ebeebe Mm. ewu ọ dị mma o nwere onye na Facebook o nwere ihe m chọrọ ịgụ ebe a Em, Onyekachi Uche ọ sị the people that will inherit the kingdom of God Matthew 19 verse 16 and it will be here on earth according to the Bible heaven and hell will be on this earth ya ọkụ mmụọ nọ n'ụwa eluigwe nọ n'ụwa according to Matthew chapter 19 verse 16 and 17 na ọkụ mmụọ nọ n'elu ụwa eluigwe nọ n'elu ụwa which means ọ rịa ebe anyị laje o nwe ihe dị ka anyị ga-ala n'elu onye a dere ihe ọ gara secondary school ọ sị gị lekwe ọ sị gị o quoturu Bible ihe a nọ na Bible ọ gara secondary school ọ gụrụ geography ọ ma na earth wụ ọ ma na earth wụ one of the planets Ehe, ọ ma na earth yes one of the planets and e nwere planet ndị ọzọ ebe ndị mmadụ bi yes Ehe. ọ sị ọ sị na eluigwe nọ n'ụwa ọkụ mmụọ nọ n'ụwa which means eh, a nwụọ ọ- gị- ndị mere njọ ejeme n'ọkụ mmụọ part of this world

anyị akpọbata ụmụnna anyị ndị anyị na ha nọ ebe a bụ ndị ga-anọrọ na nkeji ole na ole nọ n'ihu tupu anyị apịakọọ ya n'abalị a edu